pano pa fitati llahi tahlul haya tabweranso ndi programu imeneyi imene tikuyankhula kuti yayi ma lesson amene tifuna kuthandizana mwezi uno wa ramadhan kugwiritsa ntchito buku lija aturusu ramadhaniya lil ummati lmuhammadiya buku limenelo lidalembedwa ndi al-allama sayid muhammad bin abdullah bin ali laidrus mulungu subhanahu wa taala asangalale nawo ndiye pa page 25 iwo akuti wakad kana judu nabii sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bijamii anwai ljudi pamene tikufotokoza kuti mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam adali opereka kwambiri adali owolowa manja yani mwezi uno mwezi wa ramadhan mtumiki saa sallam ankaolowa manja mu mitundu yonse ya kuolowa manja nam kutheka kuti ena nkumanena kuti ine ndilibe chopereka ndilibe ndalama ndilibe ch- ch- kupereka manjaku kapena kuwolowa manjaku kuperekako kuli mu zosiyanasiyana ndiye mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam anali ol- owolowa manja anali wopereka mu mitundu yonse ya kuwolowa manja akuti fi badhli lilmi mtumiki ankapereka maphunziro ngati inuyo ndi austazi inuyo ndi ashekhat muli ndi maphunziro muli ndi kudziwa kwa kapangidwe ka ibada muli ndi kudziwa kapangidwe ka somu taphunzisani zimenezo mu community muphunzise zimenezo mdera lero lino tikumadikirira kuti yayi andilembe ntchito sakundilipira ngati ngati sangandilipire sindingaphunzise chipembedzo ichi kapena kuti kuphunzitsa eh, kutenga dawa yani ku, ku, ku, ku, kufikitsa uthenga wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam musadikirire kuti ena ake akupatseni ndalama mufikise uthenga wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam po- pokwaniritsa lamulo kapena pokwaniritsa eh, eh, lamulo limene mtumiki muhammadin saa salam adanena kuti ballighu anni walau aya mufikise uthenga wanga wa ine ngakhale mutakhala kuti muli ndi aya imodzi ndiye kuphunzitsa kumene mungaphunzitse inu kumenekonso ndi kupereka chimenechonso ndi chopereka chopereka chabwino kwambiri chifukwa maphunziro amenewa ah, ndi amene akukonza ubale wa anthu ndi mulungu subhanahu wataala maphunziro amenewa ndi amene amakonza ubale wa munthu ndi qur'ani ya mulungu subhanahu wa taala maphunziro amenewa ndi amene akukonza ubale wa anthu ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam maphunziro amenewa ndi amene akuwadziwitsa anthu sunna ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndiye zimenezo osadikira kuti ena ake atilipire ngati ena ake akumabwera ndi kumatipatsa ndalama tithokoze zimenezo kuti alhamdulillah mulungu subhanahu wataala watifewetsera njira zopezera mariziki koma tisanene kuti zimenezo ndi malipiro malipiro ali ndi allah subhanahu wataala pa dzanja la mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam tsiku la qiyama tsiku la qiyama pamene muzikabwera ndikunena kuti ayi sunna ya mtumiki muhammadi sallama imene anthu sankayidziwa mudera lakuti lakuti adayidziwa imeneyo kudzera kwa shekhe akuti akuti sunna ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kudera lakuti lakuti anthu adayiphunzira kudzera kwa shekhe akuti akuti iniyo ndikumalipidwa tsiku la kiyama iniyo ndikumavekedwa ma zipewa za ulemu tsiku la kiyama iniyo ndikumapatsidwa ma stages apamwamba tsiku la kiyama ndiye zimenezo munthu asaluze chifukwa cha dziko lapansi mahadithi ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatifotokozera kuti yayi amene angafunefune maphunziro eh, maphunzirowo nkumachita kuti kufunafuna kwake kosa- cholinga chake ndikufuna kupeza dziko lapansi akufuna azidya bwino pa dziko lapansi akufuna azivala bwino pa dziko lapansi akufuna azigona manyumba abwino pa dziko lapansi cholinga chake ndi dziko lapansi kumaphunzira qur'ani cholinga apeze dziko lapansi kuphunzira sunna ya mtumiki muhammadi saa salama cholinga apeze ntchito apeze maofesi ameneyo tsiku la kiyama sakainunkha janna ameneyo tsiku la kiyama sakainunkha janna ndiye ife tikamapanga dawa

amapereka mitundu yonse yakupereka mtundu umodzi mu mitundu yakupereka fi badhlil ilmi mtumiki ankapereka ndithu maphunziro khairukum man taallama alqur'ana wa 'allamahu wabwino mwa inu ndi amene amaphunzira qur'an apa sizikutanthauza kuti kuphunzira qur'an yokha kuwerenga uphunzire qur'an mawerengedwe uphunzire qur'an matanthauzo kugwiritsa ntchito qur'an iyo kuphunzira masunna mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam zonse zimatengera zimenezo ndithu ah, kuphunzira fiqh ibada tingapange bwanji ndi kumaphunzisa khairukum man taallama alqur'ana wa allama abwino mwa inu ndi amene amaphunzira qur'ani kuimvesesa bwinobwino qur'ani ija ndi kumayiphunzitsa ndi kumapereka zimenezozo osaumira iya osadikira kuti akuti akuti andipase allowance ndituluka ngatanga andipase zakuti zakuti osapanga zimenezo macondition pamaso pa mulungu subhanahu wa ta'ala naam akuti walmali komanso mtumiki ankapereka chuma chake mtumiki ankapereka chuma chake tabweretsa bwe- tikubweretsa bweretsa funa kuti wama tunfiqu min khairin tajiduhu inda allah chilichonse chimene mungapereke mu- chabwino mu njira ya mulungu subhanahu wa taala allah waika garanti allah akutsimikizira kuti mukachipeza tsiku la kiyama wama tunfiqu min khairin tajiduhu inda allah e, chilichonse chimene mungapereke inuyo munjira ya allah e, ndi- ndikupereka ichi ndikufuna allah andimvere chisoni ndikupereka ichi kuti allah azandikhululukire machimo ndikupereka ichi kuti allah azandibitsire machimo anga ndikupereka ichi kuti allah akandipangire chisoni akandikhululukire chimenecho siku la kiyama mukachipeza siku lina mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam adazinga mbuzi kunyumba kwawo naam ndiye mbuzi ija ataisiya tikusema ndikuchoka hapo pang'ono saida aisha radhiallahu taala anha ummu lmuminina mukamva saida aisha mana radhiallahu taala anha allah asangalale nawo ndi amayi yathu amenewo azikazi a mtumiki saa salama ndi azimayi yathu tsiku la kiyama azimayi yathu padziko lapansi pano mmanda mpaka na tsiku la kiyama amatimvera chisoni ndi kumatipemphera maduwa ndi saida aisha radhiallahu taala anha ah, anagawa nyama yonse kungosiya mwendo umodzi basi pamene mtumiki muhammadin saa salam anabwera anamfunsa saida aisha radiallahu taala anha ummu lmuminina kuti ya, ya aisha iwe saida aisha mbuzi ili kuti ndi saida aisha radiallahu taala anha anati ya rasulllah mbuzi yonse ndagawa wasala ndi mwendo wokha ndiye mumve sopano kutanthauza kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtumiki anamuuza kuti ya aisha uh, usanene kuti mbuzi yonse ndagawa wasala ndi mwendo wokha unene kuti mbuzi yonse ndayisunga eh, kupatula mwendo umodzi wokha chifukwa mwendo umene tikudya lero lino basi umene wapita koma zonse zimene mwaperekazo siku la kiyama tikazipeza pamaso pa mulungu subhanahu wa taala ndi choncho inuyo muli ndi 10 million kaya muli ma- mabiliyoni angati ku banki kwanu zimene mumapereka mu njira ya allah ndiye zanu zimenezo zimene mumapereka ku nzikiti zija ndiye zanu zimenezo zimene mukuthandizira ana amasiye zija ndiye zanu zimenezozo zimene mumakapereka mmaorphanage mzipatala ndiye zanu zimene zija zimene mwamangira ma madrasa zija ndiye zanu zimene zija pa dziko lapansi pano mmanda mpaka tsiku la kiyama mabiliyoni ena onse amene mukuwasiya amene kaya mukufuna kuti muzidya mukugula galimoto ndikumamanga manyumba zimene zija si zanu zanu ndi zimene mwasogoza munjira ya allah za inuyo ndi zimene mwatsogoza inuyo mu njira ya mulungu subhanahu wa taala kusakasaka chisangalalo cha allah subhanahu wa taala zimene zija munthu akatulutsa nkupereka zimene zija ndi zake wazisungira tsiku la kiyama akafika pamenepo e, almuminu tahta dhilli sadakatihi yauma alqiyama mtumiki akutiuza zimenezo tsiku la kiyama kulibe mthunzi tsiku la kiyama allah aononga mapiri allah aononga mitengo aononga chilichonse kusalaza dziko lapansi yauma tubaddalu lardu ghaira lardi wassamawati tsiku limene allah subhanahu wataala ya dziko lapansi azalisintha osakhalanso ngati mmene timalidziwira kumwamba kumwamba uku mitambo iyo allah azayikakatula osakhalanso ngati mmene timalidziwira tsiku limenelo almuminu tahta dhilli sadakatihi Aka- ms- okhulupirira wina aliyense azikakhala pansi pa mthunzi wa sadaka yake inuyo mwapanga chani kuti mute mupereke sadaka mwapangapo chani kuti mukapeze mthunzi siku la kiyama ndiye mtumiki salama anali wopereka Ami lero lino anthu ambiri akulira kuti tikufuna sunna eh, ife sitikufuna kusemphana ndi mtumiki sa salama iya sunnayotu si kumangoyankhula pa whatsapp si kumangolengeza pa youtube si kumangolengeza mma facebook tatiyeni tiyambe mmanyumbamo kukhululukiranaku kutiyambe mmanyumbamo kugonjeranaku kutiyambe m'manyumbamo naam kupangira zinthu limodziku tiyambe m'manyumbamo sunnayo ikatheka m'manyumba mwathumo basi ndoti mu community sunna ikhala kuti ine ikupezeka lero lino tikudandaula kunena kuti akuti akuti sakuyendetsa zinthu bwino amene wamuwafufuza kuti akulira kuti community imene akulira ndi iti banja limene akuchokera ndi liti aleredwa bwanji anthu amenewa tikonze m'manyumba mwathu ndi udindo wa msilamu wina aliyense kuonetsetsa kuti nyumba mwakemo anthu akukwanitsa malamulo a allah anthu akukwanitsa sunna za mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki anali wopereka chuma mwezi uno wa ramadhani komanso miyezi ina yonse mtumiki ankapereka iweyo ngati msilamu amene ukufuna kusatira sunna ya mtumiki muhammadi sala sallam thamangathamanga nawenso kuyamba kumapereka uzitulusa zimene allah wakupatsazo nkumapereka munjira ya mulungu subhanahu wa taala tikuyankhula choncho pano pa fi taatillahi tahlul haya mukamakhala ndi mafunso kapena ndemanga apezeni ma adimini athu mafunso anu azayankhidwa komanso ndemanga zanu zizagwiritsidwa ntchito jazakumullah khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh